lazarus chakwera ndege inafika ku mzuzu ripoti sinafike army gen yagwera ku Nthungwa reality 300 meters pafupi ndi midzi mipando 19 okwera 9 koma chimwendo banda sanakwere ndege chifukwa inadzadza mavuto amene tinaona pa chilima inquiry akuchitikanso pa hotelo kaponda mgaga kuti afunsidwe mafunso amachita lecture public inquiry committee pa nkhani ya chikangawa chimwendo banda lazarus chakwera army gen amene afunsidwa mafunso instead anali patsogolo lecturing people on how to handle the inquiry
Ali kuti chimwendo ili mkati aphika mgayiwa kwawo ali kuti chakwera wabwerera kukalalikira m'misika nkhani yatha nkhani ya hotelo ndakhala ndikunena george jim was mastermind chifukwa ambiri akunena nkhaniyi wotengera ma personal hatred ife timakamba mmene zilili bambo jim ataonekera ku inquiry dzulo afotokoza mbali yawo amene akuti pa 6 March 2024 Kolini Zamba anawakakamiza kupita ku illegal meeting. Munthu ameneyu anali chief executive wa pension fund, akhoza kupanga chiganizo payekha, koma Jim anavomera kukakhala nawo pa illegal meeting. Mbuyomu ndinakuuzani George Jim wakhala akuyendetsa pension fund without a board lero wavomereza yekha ku inquiry ndipo akunena kuti mayi kolini zamba ndi amene amamutuma that is okay komano timafunsa meeting ya ku blantyre pa 5 june 2025 anamutuma ndani ku mzuzu 6 march 2024 zamba analiko ku blantyre 5 june 2025 zamba kunalibe tcheya wa zokambirana anali george jim meeting inayamba half past 2 masana up to quarter to 5 imachitikira kwa malisi hotelo yusufu shirazi armstrong kampondo daniel dunga memory chipembere george jimu charlie gambatula maina amene ndatchulawa anali mu meeting room madokumenti alipo lero akupita ku inquiry ndikunama kuti zonse zimene amachita amapangidwa force ndi mayi kolini zamba what about meeting ya ku blantyre adamukakamiza ndani dzana ndimafotokoza kuti public inquiry alibe information yokwanira pa nkhani ya hotel akungofunsa mbwerera chifukwa zambiri akutenga pa social media just imagine george jim anauza inquiry colleen zamba amampanga force kukhala pa illegal meeting how can a chief executive being forced to attend a meeting that was illegal and moreover itangotha meeting ku mzuzu george jim analembera kalata amaryllis hotel kuwadziwisa kuti asintha fund manager from nico to continental asset management 19 july 2024 analemberaso kalata yusuf kumudziwisa kuti ndiokonzeka kugula hotelo tikana kuti yusufu ndi mwini wake wa amaryllis hotelo bambo george jim analemba kalata kwa yusufu kumudziwitsa musadandaule bwana yusufu hotelo tigula kuonjeza pamenepa 29 may 2025 george jim anapanga book appointment kuti akumane ndi mr yusufu zonsezi zimachitika without a board period yake march 2024 up to june 2025 mukapanga cheki madokumenti a boma akuwuzani kunena kuti mu nthawi imeneyi kunalibe bodi ya pension fund kusonyeza kuti George Jim ndi amene amachita chilichonse ngati board of trustee lero akuchita blame game ku inquiry chikhalirecho olemba makalata and even kuitanisa mamiting anali iyeyo akuluakulu 2023 fund manager amene anagula sigelege hotel ndi continental asset management amene anapanga deal malo mwa pension fund ndi george jim hotel valuation 8 billion iye anagula 21 billion you can check ma document alipo mwezi wa marichi 2024 anasintha fund manager from nico to continental asset management amene asintha ndani george jim lero ndizomvetsa chisoni public inquiry yalephera kufunsa zinthu ngati zimenezi mmalo mwake iyeyu ndi amene akupanga lecture ma mp tinaziona pa inquiry ya chilima black box ili kuti munachedwa kupanga search chifukwa chiyani achimwendo sanakwere ndege chifukwa chiyani iwe army general unatiuza kuti ndikokhwithima koma tikayang'ana zithunzi tikafika kumaloko kuli mitengo patali patali ndi chifukwa chiyani umanama a president chakwera munatiuza kuti ndege inafika ku mzuzu koma ripoti sinafike mafunso ophweka ngati amenewa achilima commission of inquiry anayipitsa kufunsa mawu mwake amangozembaitsa ndi zimene tikuona pa hotelo prince kaponda mgaga anapita ku meeting kukadya kodi akaponda mgaga anapezeka bwanji ku meeting ya pension fund kodi owa amagwira ntchito ku pension fund no ndi chifukwa chani anapezeka ku meeting imeneyi that is the question aphungu amangozembaitsa nkhani mawu mwake akaponda mgaga anayamba lecturing the members of parliament yesterday tazaonanso george jim the masterminder of amaris hotel deal amachita lecture aphungu a nyumba ya malamulo munthu ameneyu anapanga deal ndi fund manager mmodzi kugula mahotelo awiri sigerege komanso amaris mwina ambiri simukudziwa continental asset management ndi subsidiary ya cdh bank ndedzana hrdc imanena kuti minister of finance apange resign akuluakulu a mwanamveka ndi amene anatulutsa ndalama zogulira hotelo kodi amagwira ntchito ku continental asset management contributory fund imayendesedwa mwapadera not even a parastatal so why should he resign akuti amalawi akukhuta chimanga chatsika mtengo anthu akusangalala m'midzi hrdc ikupanga jealous ndi mwanamveka ndi apezerapo mwayi nkhani ya hotelo kuti asokoneze boma timafunsa michael kaiyatsa minister of finance apange resign for what amalawi ndimanena mobwerezabwereza hrdc is a terrorist group enemies of progress ka branch ka malawi congress party pa nkhani ya hotelo sitikuteteza munthu koma tikudana ndi ma personal hatred ineyo taonani amene anatulusa ndalama za amaris and even sigerege nda continental asset management and someone is busy 24 hours blaming minister of finance that is nonsense ndalama sizinasowe ku pay as you go that is contributory held by fund managers
lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata a molalo zikomo akuti bakili muluzi tv